akụkọ ụwa ekele m gị onye ọma na-ege m ntị ọ bụ ofili itv ka ị na-ekiri aha m bụ maazị ofili ikenna kelezi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju obi mwute nyere mmadụ niile maka mmechi e mechiri twitter ọ bụ oke iwe nyere mmadụ niile kemgbe onye isi ala anyị aha ya bụ muhammadu buhari mechiri twitter O mere nke a site na gọọmenti ọ bụ ya bụ onye isi na ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ihe mba ụwa na-ahụ anya site na enyemaka Twitter. Ha kwupụtara ka obi ha dị banyere ọnọdụ a. Mgbe ndị nta akụkọ anyị na-agba Maazị Eziokwu bụ ndụ ajụjụ ọnụ, o kwuru na obi adịghị ya mma ma ọrị maka na Twitter na-enyere ya aka n'azụmahịa ya. O kwupụtara nke a mgbe ndị nta akụkọ anyị gbara ya ajụjụ ọnụ. O kwuru hoo ha na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi afụ otu ha si akpakọrịta nkata ma na-ezipụta ihe ha na-eme tụmadị na azụmahịa nke nyawa bụ maazị eziokwu bụ ndụ otu nwaanyị aha ya bụ asịrị akọ n'ọnụ kwupụtakwara hoha na prezidenti nke ala anyị aha ya bụ Muhammadu Buhari echefuola na ọ bụ Twitter ka o jikwa wee mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe ọ zọrọ ọchịchị nke ndị oyibo kpọrọ kampen na elekshọn o ji ohere ahụ wee yọọ ọha na eze ka e tinye okwu ọnụ ka mmadụ niile pụta n'igwe ma tinye okwu ọnụ ma ndị na-aka ụka na ndị na-ekpe alakụba ka e tinye ya ọnụ ka gọọmenti ala anyị na prezidenti bụ onye isi ala anyị wee kwugharịa ihe okwu banyere Twitter ụmụ ntorobịa kwupụtara hoha na otu ha si eme ihe abụzi otu ha si eme ya maka na ihe ha na-atụ anya Twitter ga-enye ha anaghị enye ha ha na-achọ ụzọ kwesịrị ekwesị ma nke ekwesịghị ekwesị isi wee hụ na ha si n'ala anyị bụ Naijiria wee pụọ a wee jiri ohere a wee na-adọ ọha na eze aka na ntị ka anyị mara amara na ofe dị ọkụ ga-emesịa jụọ oyi ka onye ọbụla na-agba mbọ dịka o nwere ike ma na-ekpesiri Chineke ekpere ike n'ihi na Chukwu bụ onye na-aza ekpere n'ọnọdụ ọbụla ọnwụ gburu otu onye n'ime ndị amụma e nwere na n'ala anyị bụ Naịjirịa nke aha ya bụ onye amụma TB Joshua ọnwụ gburu ya mgbe ọnwa Jun gbara mkpụrụ ụbọchị ise n'ime afọ 2021 ọtụtụ ndị mmadụ na-akwa akwa arịrị tụmadụ ndị na-aka ụka ya nke ọ bụ onye isi ya aha ụlọ ụka ya bụ Synagogue Church of All Nations nke headquarters ya dị na Lagos ọtụtụ ndị mmadụ na-eri arịrị ya ka mkpụrụ obi ya naa nke ọma amen ozi anyị si obodo ịkpa wee lata mgbe ọnwa juun gbara mkpụrụ ụbọchị abụọ e mere ka anyị mara na otu nwata akwụkwọ ejidena onye nkụzi ya kụpụ ya eze naabọ mgbe a na-agba nwata akwụkwọ a ajụjụ ọnụ o kwuru na onye nkụzi ya pịarie pịarie ya wee mee ya ka ọ ghara ịmazi ihe a na-ekuzi mgbe o ji wee nweta onwe ya o wee sị ka ya na ya wee pịrị ya ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe ị ga-alụ olu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gacha elekere iri nke ụtụtụ ụbọchị afọ na-aga ọka akụkọ ka bụ maazị ofili ikenna biko nyere anyị aka gbasaa ozi a mba ụwa niile site na ịshare ya dịka ndị oyibo kpọrọ ya na YouTube Facebook na ngalaba ihe ndị ọzọ e ji agbasa o